palibe chabwino chimatuluka pa zinthu zoyipa mmadziwa palibe chabwino chimatuluka mu ntchito zoyipa chimo limabala chimo linzake evil begets evil nde baibulo limanenera tikunena kuti madalitso a mulungu amalemeresa koposa ndipo sakhala ndi chokhumudwitsa hmm? the blessings of the lord maketh rich and he adds no sorrow to it ine ona bani ndinjire ndikupita kukamaliza ntchito ntchito yomwe ndinagwira ndi manja hmm? sindinapemphe munthu sindinayimbe nyimbo yochemerera munthu

ndalama zomwe anthu amakuba kupangira zinthu zoyipa amwene kuti apeze ndalama ife mavete timayipeza tokha ndikugwira ntchito ndiye pali anthu ena akesa amona ngati ndalama ija yapindulira amaona ngati ndalama ija akayitenga uku ayipititsa uku ndipo ndalama ija ipindula singapindula ino adani luzani zungu na mvele iyi achehe nambo tinakuuzani kuti kumene koko wazakatenga kandu kumene koko muziziye zimene za za haramu hmm? inu mwapita kukatenga ndalama za twahala kumaona ngati kuti allah akudalitsani kumaona ngati kuti allah akuchitirani chifundo inuyo allah sakuchitirani chifundo ndipo sakusangalalirani chifukwa mwakatenga ndalama zoyipa adani luvani inuyo munakakhala kwina munthu wa nzeru zinthu zija zimene zimachitika zija ino zimene munakatenga nazo mbali munakalimbikira ngati wina aliyense panokha ni nzeru zanu ni manja anu kupanga ndalama yokuti mudyetse banja lanu koma chifukwa mwasankha kukatenga ndalama ya kuchikangawa chikangawa yemwe ujatu wagadabuuzatu abititu kwatomba liganga kwatomba ngati liganga mpaka kugazika ndithu kwataga mezi kumene kuchako inu muli pati muli popo nanga si ndalama za kumizimu ndalama za kumidima tuni zomwe zimachita inu mbava imati ikabwera pa nyumba mbava imati ikabwera pa nyumba kuti kudzaba imangoba basi kumapita imanena kuti a of course ndabwera usiku kuzaba komano inuyo mwa- mwa- mwa- mwapezeka nokha muli maliseche nde chifukwa pamezeka muli maliseche ineyo mwandipanga arouse nde ndikugwira ili si vuto langa ndi vuto lanu chifukwa nokha mwazi mwazipanga expose nde waba muja kenakono amazakugwiririrazo kenako kumanena kuti "Ah, chifukwa mwandiona nkhope ningokuphani ndi mmene zimakhalira kupha kuba ndi kuononga iwe sungapite kumalo hmm? ukatenga ndalama kwa anthu akuba zigawenga umaona ngati kuti iwe ukuchokako kutulukako zinthu zabwino ndipo ni mkazi uh, amanena kuti behind every successful man there's a successful woman manyumbamu muli azimayi omwe amauza amuna kuti ayi ineyo zimene musapange ukazapeza mkazi wokuuza kukulangiza inu bwinobwino kumakuwuzani kuti abambo auje zimenezi ayi musachite ndi haramu upeza mkazi wokuti akuwuza kuti "Eh, koma kumeneko koma kumeneko koma kumeneko koma kumeneko." koma kwakulozera mkaziyo amakhala nayenso jasuku eh, jasuku akuyendera masitayilo ake chifukwa munthu wokonda ndalama ndiye ngati iweyo uli mamuna ukuyimba nyimbo yopembeza Chakwera kumayembekeza mwina anthu akupasa ulemu you are not a real man you are not a real man anthu amene akuimba nyimbo zope- zo- zopembeza zopembeza ziti they are more superior than you even ndiso mkazi wako samaona kuti eh, awawa ndi madolo awawa ndi madolo nde amakanyengesa kuti kwa madolo acho nanga si iwe wekha wazi- wa- wazi- wazionetsa kuti iweyo si dolo ndi zoba

nde mene mukwatirana mukuthandizana nzeru amene mukulakwisa msabata amene mu- mukakhala mamuna you become a better person why is a man becoming a better person because the woman is bringing the best out of him mumangosankha akazi ooneka bwino pankhope koma opanda khalidwe nzeru alibe sangakulangize they can't even help you become a better person

ndiwe zoba ndiwe chitsiru ulibe nzeru pawekha ndalama sungapange hmm? siwe hasla iweyo umangodikira anthu ena aka ndalama akupatsa ndalama siwe munthu weniweni kuti unganene kuti iwe mkazi akudalire ndiwe munthu wopusa kupanda nzeru chifukwa unatsogoza dyera ndi zimenezo anaweza kwa kwachinda huko nemu ndipo bwanje nemu kama mbe kumenya kubwesa mtumizaji mkimbira akazi anu kumenya kugwesa akazi anga amenya kugwesa akazi anga amenya akazi anga amenya kugwesa kumenya kugwesa akazi anga amenya kugwesa kamwanda kumenya kugwesera uko akazi aka dano vana abanga irrigation itu ulimi othirira nyemba ino mulanga chani hmm? maona ngati chani nde warning anthu amene mukuwasapotawa ndi zigawenga alibe nazo ntchito maona nokha aminister anu aminister amagazimazo ndi last the ministers like i told you nkhani mu last podcast tinanena kuti a john tembo ankafuna kulanda mkazi wa nkolanga by force ni nkhalidwe wawo ni nkhalidwe wawo amaona ngati akalowa mboma anatapanga chilichonse Ndiye inu amene mumati MCP MCP ambiri inunso question azikazi anu. Amene muli ku MCP inu mkazi mumati MCP mu question mkazi wanu. Akazi ambiritu ndikuti akunyengedwa. Mmaujeni mdzipani. Eh napita ku msonkhano kula kula kuja kaya akanyengaso kuti. Aapasa tindalama. Iwe kumaona ngati akazi ako aja akupanga zinthu zo- zabwino pa nyumba akupanga zache pano sadi kuchipani kuchande hule ziba yutu ndeko mache nyaso kabisa dita zikazi tema konda tema konda kumakha in the forefront kukazi zipani zipani zipani zipani makaso kabisa tema hule so kabisa kazi mai tokonda zipani zipani avala vala zitenje vala makaya mahule faka amazodi oja kokha ma minister kokha ma MP eyetu anthu anthu akewo obaneso discipline ngale ndale apanga zimenezozo Mm. what you need malawi si anthu oteroso malawi needs a leadership by example anthu a discipline Mm. anthu ozipasa ulemu Mm. osati kuti munthu chibadwireni sanachindepo lero ndiye wakhala minista ano atadzapana kuchindala ndi minista Zima- zimenezo zomveka zi- Mm. zomveka zimenezo mukufunika anthu akuti izizi apangapanga kale apanga panga kale alibe nazo ntchito ine mkazi ndilibe naye ntchito akazi ndavulavula ambirimbiri mitundu mitundu pofika kuti ndakwatira mayi awawa unakhalireso mnatopa nagonja akazi ndilibe nazo ntchito palibe mkazi amene mungatiuze nawe sinamgona amene sinamvulepo akaziwa ndavulavula mitundu mitundu azungu maasians machanichani onsewa akazi aku malawi onsewa ndilibe nawo ntchito palibe chilendo chimene mkazi anganene kuti andipanga offer ineyo chachilendo ayi ayi nde you need people omwe ali dedicated kugwira ntchito yotukula dziko osati kumakhala ngatinso ni mpata asomene kuti azinyengera mpata asomwe kuti azibera ine ndakuwuzani kale kuti ngati ine mviyete kuti magwira ntchito ndekha sinapitapo kunyumba kwa munthu wa ku malawi kukapempha kena kalikonse mbali yansi makulibe zimenezo sindimayimba foni mwina so i'm the only person amene sinamira ndayimbirapo foni a prophet bushiri kukapempha ndalama maselebrity anu onsewa adya za prof- za prophet bushiri sanga sanga kuuzeni amayankhula nsete za prophet bushiri koma adya za prophet bushiri anthu onse mukuwaonawo adya za prophet bushiri anthu onse amene mukuwaona anali busy kupempha telefoni ya mpinganjira thom mpinganjira anthu onse mmaonawa ali busy kupempha oyimba otchuka ndalama

and amalawi chifukwa cha njala mukugulisa integrity yanu mukugulisa respect yanu mukugulisa dignity yanu chifukwa cha njala njala inde ilipo and anthu akuvutika koma chimenechocho chisakhale chida chomwe anthu amayuza kukugulirani kumapanga zopusa muziwe kuti esau kuti aluze mdaliso wake anthu amanena kuti anthu amanena kuti Jacobo anaba mdalitso wa Esau. Iyayi. Jacobo sanabe mdalitso wa Esau. Esau chifukwa cha dyera anapita ku ulenje. Ku ulenje kuja kunapeza kuti walephera kugwira chinyama china chilichonse. Ndi pobwerera ndi njala anampeza Jacobo akupika nyemba. Jacobo ukutani ndikupika nyemba.

so woyamba kubadwa ndiwe eh, une- kuyambira lero kuti ukadye nyembazo unene kuti kuyambira lero wamkulu ndine a Esau ayi bobo wamkulu ndiwe ndipase nyemba ndidye chifukwa cha njala chifukwa cha dyera anagulitsa ukulu wake ndi mbale ya nyemba chinkana itafika nthawi yodalisa Jacob anadziwa kale kuti ku uzimu wamkulu ndine chifukwa Esau wandipasa ukulu wake ndiye ndiutenga basi mpomwe anapanga pulani masiteni aja hmm? ngati mmadziwa baibulo muziwe ndi chimodzimodzinso amalawi amalawi mmagulisa madaliso anu mmagulisa madaliso anu ndi tima two tambala timachenje chifukwa chokuti muli ni nja yesu ali ndi njala atapangidwa tempt sanalole njala yake ija imchimwise anamuuza munthu uja satana uja daiwe satana munthutu samakhala moyo ndi bread yokha munthu amakhala ndi moyo ndi mawu ochoka pakamwa pa mulungu meaning what kunena kuti mulungu ndi amene analenga zonse ndi pakamwa pake let there be light let there be chanichani that is what makes a person be alive mulungu atamulenga munthu anampumira mpweya wa moyo mulungu atamulenga munthu sananene kuti munthu uja ana- ana- anafunika kuti adye kuti akhale ndi moyo ayi ayi ndiye nkhani ndikunena panopa ndi a Dan Lufani a Dan Lufani agulitsa nyemba za mkazi wawo a Dan Lufani agulitsa nyemba za mkazi wawo chifukwa cha dyera chifukwa cha njala iwo aja amaona ngati kuti apita pamene paja akatenga ndalama zija zikakhala bwino osadziwa kujaku kuli zikole ndiye ndalama chabwino mudya koma mkazi wanu ampolanisa kuti kumeneko ndi anthu ambiri inu bible simmawerenga anthu ambiri inu korani inu simmawerenga anthu ambiri inu tora simmawerenga anthu ambiri inu Kab- kabala simmawerenga anthu ambiri inu simmakhala pansi kumawerenga mawuwa kumaona kuti kwenikweni guidance imati chani mm? pa uchirasta pa uchirasta umaona kuti ah, izi ndi babylon mm? umaona wekha kuti izi ndi babylon koma wina apatengerepo phunziro mcp sichipani choti uzachivoteraso ayi ayi and aliyense amene mukumvotera ukuku

Nde ndikamakulangiza ndimakulangiza kunena kuti nokha ine ndili kunotu monga mmene mukuonera tili mmalo osiyana koma ndimangokulangiza kuti muziona a Dan Lufani awa tinawalangiza sanafuna kumva pano mkazi wanyengera kuti ndeno timvene kunena kuti no azilankhulano mokweza muziimba mokweza